afọ m bụ Chuka Nwobi nke na-eme ebe alụmasị taa bụ na m bịara ime ego nwaanyị abụ m onye ama ego na Nando si abịa n'ime ego nwaanyị na Ubarunisioye Nando tata so na ọ nya nwa ka anyị nọ adị m very happy oge mbụ m so anwụrị ihe m so anwụrị na achọtara m onye bụ ọkpọ m so nwoke ọbụla nwere nwaanyị chukwu debere ife na mbụ na mụ achịtara onye nke m today yeah for the first time m fụrụ ya ee ahụ ihe mere that day so ọma ihe si na onye a bụ nwaanyị ọlụlụ ka ọ bụ so since before before ndebe anya nwaanyị ekpere m na-ekpe ka tụzie m nwaanyị dị ka ahụ adịna nwaanyị gara school so bịa fụ ya that day ahụ ihe awụlọ ndị m mesịrị that day mana azụ mara ya atịrị so wa sị na onye a bụkwa ezigbo mmadụ so since a ka uche m ji wa dị ebe ọ nọ so from there mụ na ya wee gawazie ya na-eme na December time afụ m ya bụ na nwaanyị ọnụnụ ka ọ bụ m wa sị na m dị interested n'ebe ọ nọ e wee bido wa kpọwa nụ so na ọ nya nwa ka anyị nọ tata chọ ka chukwu meere m bụ nke izizi bụ ndụ na arụ ike ndụ na arụ ike kacha nke ọzọ bụ ego ife e ji nyere ndụ aka nke ọzọ bụ udo maka na ụlọ ọbụla ụlọ ọbụla udo na-adịrọ ya na-enwerọ isi udo na ịfụnanya agamniru wee batazie ọ nya bụ ihe m chọ ka chukwu melu m

afọ m Chuka Nwobi nke na-eme ebe alụmasị taa bụ na m bịara ime ego nwaanyị abụ m onye ama ego na Nando si abịa na ime ego nwaanyị na Ubarunisioye Nando tata so na ọ nya nwa ka anyị nọ adị m very happy oge mbụ m so anwụrị ihe m so anwụrị na achọtara m onye bụ ọkpọ m so nwoke ọbụla nwere nwaanyị chukwu debere ife na mbụ na mụ achịtara onye nke m today yeah for the first time m fụrụ ya ee ahụ ihe mere that day so ọma ihe si na onye a bụ nwaanyị ọlụlụ ka ọ bụ so since before before ndebe anya nwaanyị ekpere m na-ekpe ka kụzie m nwaanyị dị ka ahụ adịna nwaanyị gara school Eh. so bịa fịa na ide ahụ ihe awụlọ ndị m mesịrị na ide mana azụ mara ya atịrị so wa sị na anyị abụkwara ezigbo mmadụ so since a ka uche m jụrụ adị ebe ọ nọ so from there mụ na ya wee gawazie ya na-eme na December time afụ m ya bụ na nwaanyị ọnụnụ ka ọ bụ wee sị na m dị interested n'ebe ọ nọ e wee bido wa kpọwa nụ so n'anya maka anyị nọ tata Chakachukwu nwere omuke ize bụ ndụ na arụ ike ndụ na arụ ike kacha nke ọzọ bụ ego ibe ji elu ndụ aka nke ọzọ bụ udo maka na ụlọ ọbụla ụlọ ọbụla udo na-adịrọ ya na-enwere isi udo na ịfụnanya agamniru wee batazie anya bịa chika chukwu melu m afa m bụ Onyedịka nwetu a na-eme ego m a na-eme ego m eh, adị m excited ọ dị caring

Wachut ị na-emebe nwaanyị a na-agba nkwụ nwa m taa obi dị m ụtọ ekpego m ekpere n'isi ya ihe ọma ya-emeli ya ọ ya-adị ya na di ya mma mụọ nwoke mụọ nwaanyị Elder Samuel Ọfọkansị ada anyị nwaanyị ka a na-ebu mmanya ya ekpere m n'isi ya bụ ebe ọ na-eje bụ ije ọma ije udo anyị na-ayọ na ya na di ya ja na-ebi n'ịhụnanya wa ja-amụ izu oke mụ izu oyi enwere ibe ya akụkọ n'ebe a nọ bụ ọya na ọnwa elu elu wa ga-atọ mụcha ụmụ zụọ ụmụ fa ụmụ fa atụgharịkwa ee n'ebe nka ya bụ ekpele m n'isi ya ọgwụgwọ ọregwu achụtụnegwu ka nwe na-emele ego nwe ụbọchị na ọdịrị na mma mgbe mgbe anyị na-eje njem ụmụ ebe ebe ebuzitere anyị bara ije tipu na ihe na-adị mma na-adị mma narị ihe na-eche bụ ihe ọma ihe ọma ọ ga-emegide nwatakịrị na di ya ọ na-emere anyị ka oge na mma ọ na-emere ya ka ọ na-emere anyị n'ofe aka nri kwọọ aka ekpe ka aka ekpe wa akwọ aka nri ekene m unu Dazie. Ebe na ma- mamala ngworo anyị kenere gị Oke, anyị- onye ị na-ekene bụ high chief Ọkpọka na Nando ọkpọka 1 to 10 ọbata ife adị na nando na national treasurer ndu nando general and chairman isi oye home and abroad onye nwa ka ị na-ekene Ah, ife na-eme n'ebe a n'ụbọchị taa bụ na my senior brother orekwu shut na ọdụdụ nwa ya nwaanyị na nke a na-eme eje n'ụbọchị nke taa ọ bụlụ ife obi anwụlị edidela anyị na mmadụ mbịa sị na nnụ nwa ga-adịrị izu na agwa ya dị mma o ji wee mmadụ ji wee chọrọ ya bịa nụọ ya so n'ụbọchị taa ka emere egi ya na be ya na obi ya n'isi oye so ma anyị na onye ọbụla bịara ebe a dị hapi n'ụbọchị nke taa buto na ezigbo ife ka a na-eme ekpere m n'isi ya bụ na chineke nna ya-eji ogologo ndụ na arụ isi ike chọọ va mma nye va ego oyibo m kwuo na a ya-amụ izuzu eke mụọ izuzu oye kwuo na ije ọgọ anyị nwoke bịa ya-abụ ije mmiri na ọ ma bụ ije nkụ na onye rigretro famili ọ batara mara ejina ya na ụkwụ o ji zọtụ ebe a na chineke nna ya-ebless ya na nwunye ya ngozi bụkwuru ngozi n'afa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen. ya mala ngworo ah, anyị na-ekene gị n'aka ọlụ gị na ọlụ gị dị mma ejikwa eh, eh. e m ofele a wee na-ekene mmadụ niile bịara ebe a ndị niile lụrụ arụ ụka bịara ebe a wee kwuo na ụkwụ wa ji bịa na nke wa ya-eji naa ya-aka mma onye ọbụla bu moto bịa ebe a na-ana moto ya ya-ezu ịbụa onye ọbụla ji ọkpa bịa ebe a nalue ọ gbawa moto ogologo ndụ arụ isi ike ego oyibo ọ nya bụ ekpere m na-ekpere n'afa Chukwu Okike Abịama aha m bụ Teresa Ekene na-eme ebe a bụ na ndị ama egbene bịara ka a dulu nwaanyị anyị wee nọdụ n'olili ekpere m n'afa jizọs kraịst na ọ ja-amụ izuzu eke na izuzu oye na va ya-enwe arụ ike va ya-enwe ego va ya-eji wee zụọ ụmụ va rụkwala azụcha ụmụ va ụmụ va azụọ va